from yes ama m igbo asụ ihe ọ mbụghị bịa nga ee gịnị mere gị n'imi o nweghị mere m n'imi ele ihe bụ isi ọchị gị what happened to your imi o nweghị mere m n'imi a rụrụ gị arụ ee ị gara ebe a na-arụ imi ịrụ imi

Okay. Oya, akwa ịma na ihe ọbụla mere nga ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Mm, ama m. M gaa n'iru m wee gị interview. Ee. Oya, dewe kamera n'ala gị bilite gị lara m azụ.

I say go back, go back, go back. Ọ bụ ije di. Onye nwe height a na family unu? Family of Jacob Ladder. Jacob Ladder family. Tọnụa.

were reverse bịa were n'azụ bịa ma
abịarụla m oche nọ here ngwa lewe anya front tọnụ tụlee Rosanna bịa nna gị nwe ihe tọnụ lebe anya front tọnụ lebe anya front m na-ajụ gị ga na-asa m a gị nwe ihe mba onye nwekwe na arụrụ ya arụ
mba onye nwe
gị nwa nwe ịpa ihe nọrọ ele obodo ị nọ ihe a
anọ m Istanbul akwụkwọ gị o zukwuru ezu ee ịpa ihe a nọrọ Istanbul ee ee kemgbe ịpa ihe a nọrọ Istanbul enwebụ onye metụrụla ya aka enwere m ọyị nwoke ke ihe mere na ilube ịchị ọchị here I remove you from this platform Okay. ị nọ na Istanbul ke ihe mere na enwebụ onye hụrụla gị gwa sị gị na ọ chọrọ ịlụ gị
Ahụbeghị m. then onye ka inye gị otele ahụ Ọ ọ ndị. Onwe you onye think nyere I'm joking before. with you Mba, onye nyere before anọ ya, ọ nọzi here. onye ka inye gị dị otele Ex boyfriend m before. then i were ya nye gị ya mgbe i nye gị ele ihe ị gwara ya O nweghị ihe m gwara ya.
aha gị Aha m Chioma. Chioma onye Chioma Nkwachukwu. ị wụ onye ebe
Onye Abia State Ụmụahịa. ebe n'Ụmụahịa Ụmụahịa South. ị dị afọ ole Anọ m 29, next month 30.
i ji ụmụ ole Amụbeghị m nwa before. gịnị ka ị rụgha n'Istanbul M na-ere hairs. ị nwere akwụkwọ Yes. ele ihe i ji chọrọ ịga ije di Eh? ele reason mere i ji chọwa ịlụ di ugbu ị nọ 29 ugbu ị nọ 30 years 30 years
E feel m na etozuola m ịlụ di kee ihe gosiri na i tola ịlụ di maka adịla enwere m sense now enwere m uche

nne gị na nna gị ọ dị ndụ ee akwa ị ma na ihe m na-eme na-aba n'ihu akwụkwọ soshal midia niile m gaa n'iru ee Em- enwele mgbe ara agbarala gị
mba o mpa gị na mma gị ara ọ gbarala ha mbụ mba o e nwere mgbe ndị ohi gbara gị aka ntị mba i mele nwaanyị na nwaanyị mbụ mba o. ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike Mm-mm. gị na nwoke ọ nọrọla na fon na-eme kamera then gị na-ezi nwoke otele gị ya ele ahụ nke gị na ahụ nke ya mba gịnị ka ị na-arụ n'Istanbul erega m hair na-eme ụmụ nwaanyị isi
how many years now ka ị nọla without nwoke one year ụka ike ọ gaala gị Hmm? oke ike ọ ghaala gị mbụ Mm-mm. ị na-anọ otu a gị na-enwe akpịrị amụ akpịrị amụ wepụ aka n'isi gị wepụ aka n'isi gị ị touch ya remove you ị na-anọ mba otu a gị na-enwe akpịrị amụ ee ee nwoke ị likere gafee na-ele ya anya sị mmeji aka gị gbaa ya enyi kwụsị ya gwa ya na ị likere mba mba emebe m otu ahụ amụ gụwa gị ele ihe ị na-eme
o nweghị ihe m na-eme o m ga-asa mmiri oyi otele gị o ji afọ asụ Hmm? otele gị ọ na-awụ e tie ya amụ ya abụwa asụ aghọta m nke ahụ o. Okay.
akwụkwụ o ji adọ gị mba ọnụ ara gị enwere nke tafụrụ atafụ mba mba etile amụ gị etile gị amụ n'ike mbụ gị tie come on
The other side. Etile gị amụ n'ike ebe e si ara gị gị etie come on. Ee. Ehi i tiri come on ele ihe di gị ahụ gwara gị. Awụma. M ga-alụ gị. Ya agwa gị na ọ ga-alụ gị. Mm. i tiekwelenụ chai mbụ ee elee ihe a gwara gị mgbe i tiri chai ọ na-agwa m na a ga-alụ m but emechaa lụọ m mmadụ ole gwarala gị okwu marriage mmadụ atọ
ka agwa ị ma ị nwere merenụ ọ ga-awụ echi na nwoke lụọ gị ya asị gị na ọ chọọzi gwa m agwa ọwụ so that i kwuo ya nwoke ọbụla ga-abatara na ndụ gị ga-ama na ihe a wụ agwa gị ka agwa ị ma wụ agwa ọjọọ gị m na-ekwu sometimes m na-ekwu ekwurekwu ị wụ onye ekwurekwu Mm. parrot enwere na family n'Ụmụahịa

atrybe m ya but m hụ onye na-asapụ ahụ m ga-atrykwa ya ndị niile ị taga kemgbe ụwa enwebe onye sapụrụla ahụ gị na-ataga ha ọ gị ka jụrụ ịchị ọchị ya remove you ụmụ nwoke niile ị taga kemgbe ha sapụga ha ahụ gị na-ataga ha ha sapụga ahụ but ahụbeghị m onye nke ọ sara ahụ maybe m saa onye ahụ ahụ l'aka m maybe m ga-emeli ya
nwa agbọghọbịa chọrọ ịsa nwoke ahụ n'aka ya ṅụọ ya amụ ị na-echi nwoke ara Eh, i chiwe ha ara how many minutes
like, mm, amaghị m otu m ji ekwu ya n'okwu Igbo. 10 minutes. how many minutes
10 minutes. Gị were ara gị, ara gị. Ara ị ga-eji enye nwa iri nwa tomorrow. A a sị na adasị na i le-enye mmadụ ara ka ọ na-aṅụ ma ị nwee nwa na ị ga-enwe cancer. Then gị were ara gị echiga nwoke ibe m for 10 minutes. Onye na-adịbụ ụgwọ isi ọ kwụrụ n'isi gị. Ahụ ọ dịkwa gị. Mistake m mere, ọ mistake m mere. ị mere mistake gị ewere ara gị ara gị ara gị chi nwoke na-akwụbe ụgwọ isi gị for 10 minutes ọ wụ ara ya agba gị ee mba ụmụ nwoke bịara to you ọ wụ asthma dị ha mba ọ wụ gị ka m jụrụ ara gị ọ wụ inhaler mba mba ara gị ọ wụ inhaler chineke agba gị ọkụ ara gị ọ wụ inhaler mba mba then ele ihe i ji chi gị ha ara for 10 minutes amacha m ọhụma ka m na-emewe ama m nọ n'ara ga-ewere agbaga ara ị mega which ihe ọma ị mere which ihe ọma echi na-aga ịchọ shoulder pad na ị ga-eji yikwasa ara ya bra iyi ma ma- ma ara gị gbagoo Mara Anya m mere pe- kọ- ara m- maka ụdị mmadụ gị na-achị gị ara 10 minutes mere ka ọ bra ji chụda ahịa no ara m pere mpe ọ gaghị ada o damn Ọ you ga-ada damn ọda.
you chineke agba gị ọkụ anụ dala ahịa bịara nga ịgwa m sị ara gị pere ọ mpe. dabeghị o, ọ dabeghị onye riri eri ị were ara echi gị nwoke ibe m na-amaghị na ọ ga-akwụ ụgwọ isi gị for 10 minutes M ga-eme ọfụma this time around. Ochi ara irresponsibly. Ọ gị na-arịgoro n'elu ka ha na-arịgoro gị? Ha na-arịgoro m.
Ha rịgoro gị n'elu, ele ihe ị na-agwa ha? M na-agwa ha rụsie ọrụ ike.
Ị tala nwoke lụrụla nwaanyị mbụ? Mba o.
a na-ata gị a na-agba gị jack m ama ihe wụ jack a na-ata gị ịgba jack wụ ha chile gị ụkwụ abụọ elu chikwasa gị ụkwụ na wall eji agba gị jack mba nwa agbọghọbịa a na-agbabe jack mbụ atamaghị ele otu ị na-esi e-dim anya gị
otu ahụ
ị ma kissing eme
A-likecha m kissing, but m na-a-try.
okay ị like kissing Mm. nwa agbọghọbịa ji e-kiss ka ọchịcha ọchịcha enwele mgbe ị gbara mamịrị gị ṅụọ
mba o enwele nwoke gwara gị sị ọ ga-aṅụ mamịrị gị Mm-mm, mba mmiri ara ọ gbaga gị n'ara mba o enweghị m amụbeghị m nwa mụ m nwa ọhụrụ ọ wụ naanị nwaanyị mụrụ nwa ka mmiri ara na-agba n'ara nke ọ wụ naanị nwaanyị mmiri ara- mụrụ nwa ka mmiri ara na-agba n'ara chineke agba gị ọkụ mana enwere ụmụ nwaanyị nwere hormonal imbalance mmiri ara agbagha n'ara Okay, mma mana enwere mba. ụmụ nwaanyị wepụrụla nwa mmiri ara agbagha n'ara nwa bingo nwụrụ anwụ tara aka abịa gwa m sị ị mụbeghị nwa
Okay, ewela iwe. ehi were jel jel eme- eme- emejụsa gị isi gị oyi Ewela iwe.
onye ambulance ọ gbaala gị enyi mbụ mba o ndị apams ndị a na-evu ozu agba egwu ha gbaala gị enyi mbụ mba o enwere mgbe ị gara aga n'ụzọ mmadụ eme gị mgbe m nọ na vileji atala gị n'ọhịa mbụ mba mmadụ ole tara gị na vileji ụlọ ga
Onye tara m na vileji. n'ala igbo mmadụ ole tara gị
Abụọ. n'obodo ahụ ị nọ mmadụ ole tara gị Ofu. ha tachaa gị ji asịkwa thank you Mm, yes. lee otu ị na-eji asị thank you M na-asị bebi, ị mere ọfụma. mgbe a taga gị ihe a clock it ọ pụtala Mba o.
ele mkpu ị na-eti ma a tama gị Agị m ekwuli ya, agị m emeli ya hia o. ele ihe mere ị gị emeli ya hia Ndị mmadụ ga-achịwa m ọchị. listen to me onye ọbụla laikiri mkpu gị nwere ike ịbịa to you some of those things nwere ike ime nwoke gị na listen i'm not joking some people ga-eche na m na-egwu egwu the way you respond to ihe nwoke na-eme gị na bed na-eme sometimes nwoke akpọ gị asị hmm. nwoke ehetie gị agara m ga na-ata one girl onye owere ama m sị ọ wụ onye owere hmm. agbara m enyi asụsụ ya ihe asụsụ onye imo steeti m chee sị ọ wụ onye Mbaise ma onye obowo atagidere m ya tagide ya aga ịnyụ ya etiwe kwụsị m na ụlakwọ ụlakwọ junction kwụsị m na ụlakwọ kwụsị m na ụlakwọ that thing eme m akpọ ya asị till today hmm. ị ghọtara kwụsị m n'Ụlakwọ Ụlakwọ jọnshọn kwụsị m n'Ụlakwọ now ele mkpu ị na-eti ọ bụ ịpụta na gị sị m na ị ga- ele mkpu gị m na-eti bebi mewe m ya o bebi rawa m o bebi mewe m ya bebi rawa m o jenotaipụ gị AA blọd grupu gị O positive.
phone number gị congrats Nke a na a ga-edeburu m. Biko m ga-edere gị la DM gị. Ewela iwe. Mm-mm. I don't come to me listen to me Mm. listen i dee your number my youtube channel is available ebe a ka your number ga-anọ O- watch ya m percentage of people na-watch youtube most of them wụcha ndị nọ obodo oyibo m post ya na youtube channel people will go there and take it mmadụ kpọọ gị ma ị like ya gị block onye ahụ

plus 90 ha ndị mmadụ akọpịwala 534 ị watchchaala ya ị watchchaala ya kwa izu ole ike ị watchchaala ya mana ị ma na ị dị wicked come on subscribe for that place so can subscribe before Chineke agbaa gị ọkụ subscribe or like ya gị share ya ya ọwara ya agbaghị ị watchchaa ya gị gba nkịtị gị just nọ gị just nọ watch ya takushie eze gị pụọ